ɔ duntulu banna sa i gɛrɛla muntulu de la sisan ɛɛ n buramuso naamu ba
ne b'a dɔn a tɛ laban nin kɔ n b'a dɔn a tɛ laban nin kɔ tigitigitigi a y'a fɔ wa a y'a kɛ ne mɔden ne jigi dalen don n mɔden min kan n ko ne bɛna mɔden ye n ɲɛ la ɔ n'a fɔra ko k'o ko kisantan n kɔni bɛ min dɔn n bɛ min dɔn mɔgɔ fagala mɔgɔ fagala ka to ne kan du nin kɔnɔ yan walahi a tɛ kɛ a tɛ kɛ ɲɛ tɛ kɛcogo yɛrɛ la la fewu ni den nin ɲɔgɔn ma ɲini ka la nɔ dɔ fɛn min b'a k'a ɲɔgɔnna ye ale ye du nin kɔnɔ yan ne ye du nin kɔnɔ yan a tɛ kɛ fewu taa wele ka na n diya
ba dɛ ɔhɔn dɛ gogo kana sɔn dɛ a donna ta a bɔra ta dɛ sira bɔra nɛgɛkɔrɔ nɛgɛkɔrɔla ɲaga sale nana ne y'i faamu sisan kana sɔn nin furu la dɛ fantan furu e ɲɔgɔn sariba

mais bi fɛn min ne bɛ maloya bila kɛrɛfɛ bi ka kuma dɔɔni fɔ e ɲɛna o ni kɛli ka kan n'a fɔra ne de kana ne ko ne ye denwolomuso ye ne kana n ka den kɔnɔ ta mɔgɔ jugu bɛ se k'o ko denw faga cogo di aw ɲɛkisɛ ɲɛna aw tɛ se ka ko b'o la ko k'o ko bila ten a tɛ se ka to ten vraiment a tɛ bɛn ne ma a tɛ bɛn walayi n'i ma n'aw ma ko dɔ bɔ nin na kɔni aw lajɛ ne bɛ taga so parce que ne ma sigikun ye n yɛrɛ la yan buramuso e tɛ nin to ne ma

kuma ye min y'a
dɛ, o y'a fitinin Awɔ, hali sini ne bɛna fara kuma kan k'i kɛlɛ. e k'e lajɛ jahilimuso bilalen so ci la dugu ci den kelen a bɛ f'e mɔgɔ sugu de ma ko dugu ci den kelen e nana tɔgɔ bɛ woya ne sinon ne bɛ nana mun dɔn o nanaw ni ala ka di mais e hali ni jakuma man di nafigi bilalen o mɛrɛtɛ mɛrɛtɛ so ci musonu u tɛ se yɔrɔ min u nɛmikɛla bɛ mɔgɔw ka du de wurunba ta escroc o tɛ gogo ye o tɛ kuma ye o kuma ma foyi yira a la a ye min yira a la o y'a la fitini de ye n bɛna face wɛrɛ yira a la min ni kɔrɔlen ka jugu ne ni kuma de bɛ jate la bilen yan o banna suba ka nɔrɔ jugu den wolobali o ne ka kelen kelenni kɛ cɛ kunna o banna n taatɔ lajɛ kɛ hali n'i ye ne ye i b'a dɔn ko ne bɛ n diya. e kunba e nana a kɛra cogo di nin ye ne bɔtɔ i fɛ yen k'i tɛ yen. latigɛ ye tiɲɛ ye ka so bila muso filanan ye so bila ka fisa ni ko dɔw ye e ye so bila mun de kelen kama tan n'i m'a ɲɛfɔ n ɲɛna ne ma foyi faamu dɛ kuma man ne ye tun ko in nana ne ma kuma a bɛ ɲɛdɔn cogo jumɛn na e bɛ se ka du bila i dɔgɔnin ye cogo jumɛn na ale ma taa k'e sɔrɔ yan ale taara ne sɔrɔ o ye tiɲɛ ye nka a ye ne sɔrɔ ye min kama n'o ye a lafisaya ne ye bi se jumɛn bɛ ne ye o ta de y'a ka du ye n'a ko ko ne ka bɔ a ka du kɔnɔ a fa ko ko n ka bɔ ka mɔgɔ kun pɛrɛn don k'i ka den fɛnw bɛɛ labɛn k'o bila o den selen sɔrɔli bɔ waati ma o ka sɔrɔ ka manamana faga ten tɔ ne tɛ se ka to yan ne ka ne walayi

i nalen ne k'i ma ɲininka fɔlɔ i ni n den nalen wa n burankɛ ni den tun bɛ sɔrɔ ni ɲinini ye gogo tun bɛ na sɔrɔ ne ye so fa den ɲinini na

o tɛ ɲini nin de bɔra e ko ko min taara ko ne ka t'o ɲini de ko kan b'o de ma min taara wo i mana ni min wo e bɛ nin bɛɛ de ɲini kara a ka la nɔ don e tɛ den wolo denwolola nalen i ko k'i ɲɛ t'a ra o fɛnɛ den de buranmuso walahi ne bɛ ko yir'e la nin denko na i ma sigi ni min fo ka t'e sa fo ka t'e sa walahi ale bɛrɛ

cɛ don sa kan'o fɔ a fɔ dɔrɔn k'a t'a jɔyɔrɔ la mais kan'a fɔ ko cɛ tɛ n'i y'a fɔ ko cɛ tɛ dɔrɔn ne hakili bɛ jigin ko dɔw de kan'olu fɔ dɛ i nimɔgɔmuso don batɔma kɛ ayi batɔma taara dugu la fɔlɔ o taara dugu la fɔlɔ o taara dugu la a bɛ na o a bɛ na bɛɛ y'a wuli k'a da kun an ye doni sir'a kun ka doni ta k'o sigi a kun min ka girin a ma safa a ye diɲɛkɛ doni ye k'o sigi a kun o kelen dɔrɔn de don kɛ jɔn bɛ taa di nin ma yan muso jugu kona denwolobali n y'a fɔ a ɲɛna ko ne n'a cɛ kelen cɛ kelen kun ko kelen kelenni n'i ye su fila si yan dɛ su fila si yan fɛ o tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. o b'a dɔn fɛn min ka bon ne ye diɲɛ kɔnɔ o yɛrɛ de ye su fila ko in ye. ne t'a fɛ o i y'a fɔ n ye cogo o cogo n y'a kɛ ten tɔ. yɔrɔ ka su tila o tɛ ka su tila an bɛ tile de tila hali tile tila tɛ a ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. nka tun b'a fɛ k'o de kɛ. awɔ kɛ. e kɔɲɔmuso ma talen k'e k'i sen bɔ baara bɛɛ la. k'e k'i ta kɛ cɛ ladonni dɔrɔn k'e k'i sen bɔ baara bɛɛ la mun tun b'a kunkolo kɔnɔ yan ni e y'i sen bɔ baara bɛɛ la. su tila de a kun i bɔra ni san cɛ dɛ
ne yɛrɛ fa ye ne bɛ ka idée fɛn fɛn di ne ma ne ta bɛ n kɔnɔ ne tɛ kuma de parce que i nalen kuranin kɛ i b'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma dɛ n'i dugurɛya kuma na i b'a a sabaw kun o don tan ka dɔgɔn tan ka dɔgɔn n'a susu a kun ɲɛnama i jo b'a la y'a ta bannen de ye ne cɛ ko la kana na tan lama ye o tɛ cɛ ye o ye muso de ye wa kana sigi dɛ parce que a bɛ taa baara jugu de kɛ ka na

wa hali sini n'a ko ko n ka don a ka du kɔnɔ n bɛ don fana i hakili b'a la don min na an ye ɲɔgɔn ye bada la tan fo ne y'i sigilen ye ne ye kuma ni mun f'i ɲɛna i hakili b'a la n hakili b'a la an ye ɲɔgɔn ye bada la mɛ i ka kuma ninnu don min na ne b'a f'i ɲɛna n ko gogo bɛ taa cɛlasosigi la don min na nk'a ma taa cɛlasosigi dɔrɔn na mɔgɔ min taara cɛlasosigi la est ce que o bɛ na ni fɔlɔ gɛnni ye ka bɔ du kɔnɔ wa n'ale b'a dɔn k'ale taara den wolo de kama nin ye ne yɛrɛ bɔtɔ de ye du kɔnɔ e nɔfɛ tan ko n bɛ t'i ɲininkali kɛ an ye balawu de wuli ye balawu yɛrɛ koyi fa bɛ jele ta ne kama ko fa ka ne kun ci ko mun na ko ne taara e ɲininkali kɛ nana kana taa fa bɛ ne wulu gɛn nana kana taa ne sirijuru tɔ gɛrɛndɛ n lamɛn e teri de ye gogo ye e ye ne dɔn gogo de sabu la i ni gogo de ye teri kɔrɔ ye ala kama ne ta ye ko kura kura de ye ne kuma yɛrɛ filɛ nin mɔgɔ si tɛ se k'i bolo kɔrɔta dugu in kɔnɔ ko ne n'i delila ka teriya kɛ ne ka ko bɛɛ de bɛnnen don n cɛ ladonni ani ne cɛ fa ladonni kama n'a sera jeleta ma walima e ka taa du kɔnɔ e ni gogo ka bila ɲɔgɔn na ka dɔ fara ne siri juru tɔ gɛrɛndɛli kan n b'i deli ala kama ala ka kanu to ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ne ka teriya o ka bila yan ee ne ma ban i ka kumaw ma koyi ne de ko ne dusukun y'i kanu wa o kanu kelen fo ala fɛ foyi tɛ ne kɛ k'i ye k'i to yen e bɛ kɔnɔnagan min ni dusukasi min kɔnɔna na ni ne de ye n dalakan d'i ma don nin kelen min na ala de kun y'an sabanan ye ne de ko ne bɛ far'i kan o kama ne tɛ se k'a fɔ tuguni ko ne bɛ janfa ta hali bi e de bɛ se k'a fɔ k'e bɛ ne to e teriya la ne t'i to e teriya la n m'a dogo i sinamuso la i dɔgɔmuso bɛ yen n m'a dogo a la n y'a fɔ a ɲɛna n k'a nakun ye fɛn fɛn ko n b'a bɛɛ f'i ye nanfigiya tɛ k'a fɔ ko k'i bila kɛlɛ la dɛ mɛ n b'a f'i ɲɛna halisa i k'i kɛcogo dɔn k'a fɔ k'i bɛ du bila i dɔgɔnin ye kana se ka sɔn o ma fiyewu e ye fɔlɔ de n'a ma du bil'i ye e kana du bil'a ye e bɛ du bila e bɛ ɲininkaɲan kɔnɔ yan nɔ fɛn min bɛ ne sɔrɔ du kɔnɔ e b'o dɔn wa nana e ka ne lamɛn tan ne b'a fɛ e de teri kɔrɔ de don e ko ko nakun gɛrɛ b'a la min ni cɛlasigi tɛ kelen ye mhm. ne b'a fɛ o ko de dɔn sisan i k'o kuma in diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ min nana den wolo kama cɛlasosigi la a donkun tɛ k'e ma den de sɔrɔ wa u yɛrɛ da wagaw datugu k'e ye subaga de k'i ye konamuso ye ko ten ahan ale ma kɔnɔya kelen ta f'o kɔnɔ tiɲɛna wa o turu ma ta ka da e kun wa k'o bɛɛ e nɔ ye k'e ye suya k'ale den na kuma de man di ne ye ɔ e m'o fɔ dɛ mɛ ne bɔra o bɛɛ kan